Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie, sraith 16, Filleann an Fón. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Beidh an tsraith pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1. Bialann, Pasta Blasta, An Freastalaí. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1 Chuaigh an ceathrar déagóir isteach sa bhialann. Bhí ocras an domhain orthu. Pasta Blasta an t-ainm a bhí ar an mbialann. Thug freastalaí cairdiúil fáilte rompu agus thug sé bord dóibh. Slide 4, Forbairt foclóra ar Phictiúr 1 An deireadh seachtaine a bhí ann agus bheartaigh scata cairde dul amach chuig bialann Iodálach i gcomhair béile breá blasta. Pasta Blasta an t-ainm a bhí ar an mbialann. Tugadh fáilte chroíúil do na déagóirí nuair a chuaigh siad isteach agus fuair siad seirbhís den scoth ón bhfreastalaí cairdiúil a bhí ag obair ann. Slide 5, Pictiúr 2. Sladmhargadh ar siúl ar Féasta na Róimhe. An biachlár. Fón póca. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2. Bhí sladmhargadh ar siúl ar Féasta na Róimhe don deireadh seachtaine. Fuair gach duine biachlár agus thosaigh siad ag léamh faoin mbia Iodálach. Go tobann, chonaic Diarmuid fón póca ar an urlár. Slide 7, Forbairt foclóra ar Phictiúr 2 Bhí siad go léir stiúgtha leis an ocras agus ní raibh sé fada go raibh biachlár fairsing os a gcomhair amach.

Slide 8, Pictiúr 3 Thug sé an fón Dúirt sé go raibh sé Bhí sé Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3 Thug Diarmuid an fón suas don fhreastalaí. Dúirt sé go bhfaca sé é ar an urlár agus seans maith gur chaill duine éigin é. Bhí an freastalaí thar a bheith buíoch de. Slide 10, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 3 Thug Diarmaid an fón suas don fhreastalaí. Mhínigh sé dó go bhfaca sé an fón ar an urlár. Seans gur le custaiméir eile é. Bhí an freastalaí an-bhuíoch de Dhiarmaid as ucht a mhacántachta. D'fhill Diarmaid ar ais chuig a bhord chun a abairt a chur isteach. Slide 11, Pictiúr 4 Bia Iodálach, pizza, pasta, blasta, saor, custaiméir, fón á lorg aige. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr 4 D'ith siad an bia Iodálach. Bhí pizza agus pasta ann. Bhí sé blasta agus ní raibh sé daor freisin. Tháinig custaiméir isteach sa bhialann. Bhí a fhón á lorg aige. Slide 13, Forbairt foclóra ar phictiúr a ceathair Bhí an bia ar fheabhas ar fad nuair a tháinig sé. Bhí sé an-bhlasta. Bhí pizza agus pasta ar fáil chomh maith le deochanna deasa. Bhí siad an-sásta leis an rogha. Tugadh faoi deara fear galánta ag teacht isteach sa bhialann. Bhí sé soiléir go raibh rud éigin ag dó na geirbe aige, mar bhí sé faoi bhrú, cé go raibh culaith éadaí den chéad scoth á caitheamh aige. Slide 14, Pictiúr 5 Theastaigh an fón uaidh. Buartha. Ag obair anois. Áthas an domhain. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Theastaigh an fón uaidh. Bhí sé buartha faoin bhfón. Bhí sé ag obair anois ach bhí áthas an domhain air go raibh an fón ar ais ina sheilbh aige. Slide 16, Forbairt foclóra ar Phictiúr 5. Ba é an fear a chaill an fón. Las a aghaidh le gliondar nuair a fuair sé an fón ar ais. D'fhág an strus a chorp. Chuaigh sé sall chuig na déagóirí. Labhair sé leo ar feadh tamaill. Mhínigh sé dóibh go raibh a fhón ag teastáil uaidh don obair. Bhí sé an-bhuíoch díob ar fad.

Cheannaigh siad milseoga móra uachtar reoite leis an airgead. Níor chreid siad a súile. Bhí ríméad an domhain orthu. Slide 19. Forbairt foclóra ar phictiúr a sé. D'fhág an fear €20 leis an bhfreastalaí chun milseoga a cheannach do na déagóirí. Bhí ríméad an domhain orthu nuair a chonaic siad na babhlaí móra lán le huachtar reoite ag teacht chucu. Níor chreid siad fianaise a súile. Bhí an seanfhocal 'mar a chuireas tú bainfidh tú' oiriúnach sa chás seo. Ba thús iontach é do dheireadh seachtaine scléipeach dóibh. Slide 20, Ceisteanna. Slide 21, Ceisteanna samplacha Cá ndeachaigh na déagóirí sa chéad phictiúr? Cad a chonaic Diarmaid ar an urlár i bpictiúr a dó? Cad a rinne Diarmaid leis an bhfón? Cén sórt bia ar ith na déagóirí i bpictiúr a ceathair? Cad a bhí á lorg ag an bhfear a tháinig isteach sa bhialann i bpictiúr a ceathair? Cad a dúirt an fear galánta leis na déagóirí i bpictiúr a cúig? Cad a rinne na déagóirí leis an airgead a fuair siad i bpictiúr a sé? Sin deireadh an cheachta. Go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat.